Ine Walahiri KTV ndimakupasirani nkhani zosiyana siyana zochitika dziko lathu lino la Malawi komanso ndimalangiza ndi kudzudzula atsogoleri wosiyana siyana andale chomwe ine ndimapempha kuna kuti atsogoleri wonse wotsutsa boma ali kunja kwa boma azipanga chimodzi ndipo azigwirizana udani sungapindule. Nkhani yabwino kwabasi eeh ndimamva chisoni. a a anyamata a udf kumalimbana ndi peter mutharika kukhamba kum, akafika nthawi yotukwana peter mutharika anyamata a udf amakhala mbali ya mcp kwambiri ndiye mpene pena pake nchifake amandidabwitsa ndi anthu osakhulupirika kunena kuti awa kuyenda nawo kuwapatsa mphamvu adzatithandiza Nchifukwa chake timakhala nawo chikaiko a udf chifukwa pa nkhani yolimbana ndi opposition amakhala mbali ya mcp nkumavomerezana ndiye timanena kuti ah, amalawi tiyeni tikhale ngati a opposition onse akhale ngati timu ya national team timu ya dziko la Malawi. Mu timu ya dziko la Malawi muli ma club amene muli Wanderers, muli Silver Strikers, muli Red Lions, Blue Eagles, muli Bullets mmene muja. Mmene muja mas aliyense ali ndi ma supporters a matimu aja. Ndi matimu amene aja amadana Mukampeza wa Bullets akuti asimutha mpira kuuza Wanderers. Wa Wanderers akuuza wa Siliva asimutha mpira inu. Ifenso masapota choncho. Mpira uli kwathu ku Bullets. Koma mukapeze kuti kochi akasankha national team amatenga umo umo umo umo timu iyo timu iyo timu iyo nkupanga national team. Ma player onse aja timati ndi madolo. Tayiwala kuti ndi ma player a ma club amene timadana nawo kuti satha, timatha ndife. Koma panopa aliyense kaya ndi wa Bullets, kaya ndi wa Silver, kaya ndi wa Wanderers amakhala akusapota chani? National team ija ali watenga wa Bullets. Team akum player akumunenayo ndi wa Bullets. Chifukwa si nthawinso yoyang'ana ma club, iyi ndi nthawi yolimbana ndi dziko la Malawi. ndi chimene angapange a opposition sapota wa opposition asalimbane ndi opposition mzake ndikuti ameneyo timu ya national team sakudziwa kuti timu national team ndi ima ndi dzina loti chiyani ndipo posapota national team ikapita kosewera amapanga bwanji amatanthauza chiyani player amene akumsapotayo ndi wa silver iyeyo ndi wa bullets wayiwala zimene zijazo Panopa sindingayankhe chifukwa siine wandale, siine president nde sindikudziwa kuti pa nthawi imene nkanakhala kuti ndine president amalawi akanakhala nane okondwa motani kapena kudana nane motani. Kodi nkanaganiza bwanji pa nthawi imeneyo? Koma ndi situation mmene ilili pakanali panopa. Kwina kulikonse m'dziko m'makhala chipani cha opposition champhamvu, m'makhala chipani chimene chili m'boma, ndiye zimakhala zipani zina zimene zikutsatira m'boma. Ndiye mudziwenso kunena kuti mcp yo maso akenso ngati mukuti dpp ndi yamphamvu, maso akenso ali pamenepo. Ndi chifukwa ndayankhula mawu ena aatali mogwirizana, moti muwamvetsetse mawu amenewowo akuti chiyani. mcp ikudziwa kuti siyiwina iluza zipani zikagwirizana iluza kodi mcp ingalolere kuluza kwa dpp kuti dpp yo iyime payokha kodi inuyo mkaona udani wa dpp ndi mcp Nde zipani za utm, zipani za aford, zipani za udf, PP ziime pazokha zigwirizane. Dpp aime apo payekha. Inuyo mcp ikaona kuti ikuluza ilolela kuluza ku dpp ilitu mboma zija zinkachitika m'maujeni zija matipex zija anzawo akhoza kugwiritsanso njira ina yoti iyayi ngati ifeyo a mcp kuli kuluza kuli bwino tiluze ndi gulu ili la utm ndi aford, pp ndi udf kuli bwinangu ine ndi awawa awa ayi tidzakumana nzowawa ndi anthutu a mcp nde tikamaganiza nkumaona za ndale nkumaona zipani tiziganiziranso mozama kuti mcp ingalole kuluza ku dpp pamene pali migwirizano ina ya zipani zina ingalole? Perekani chiganizo chanu ku comment section mmene mwayimvera nkhaniyi. Kodi n'zoyenera zipani zosusa boma kumapanga umozi pofuna kutukula ndi kuthana ndi mavuto amene tikukumana nawowa pofuna kuchosa boma lomwe lilipoli? Ife a Lahiri K TV timakunyadirani nthawi zonse.